Trí dó haon náid, Deaglán Ó Briain anseo ag léamh na nuaíocht, ní na nuaíochta, gabh mo leithscéal, nó más nuaíocht é, nuaíocht na healaíne atáim, na n-ealaíon atáim.

go deimhin, go bhfuil siad. Bhfuil peann a fháil, gabh mo leithscéal. Seo. go bhfuil siad ag déileáil leo, ag plé leo ar bhealach liom leat. Séard atá i gceist anseo ná go bhfuil méideanna éagsúla poiblíochta á bhfáil ag an mbeart seo agus, ar ndóigh, tá roinnt daoine ag cur ciníochais i leith chórais Hollywood, cá bhfios nach bhfuil an ceart acu.

Loisciú Hollywood sna meáin sóisialta agus ba cheart Tá Hollywood in ainm Hollywood ruadhóite in ainm is a bheith á choigeartú féin. Agus cad mar gheall ar na hOscars? Ní fada eile go mbeidh tréimhse na nOscars linn. Agus cheana féin tá gnó na siamsaíochta ag díriú a shúile air féin, ar ndóigh, sin a dhéanann gnó na siamsaíochta, áit nach bhfeiceann gnó na siamsaíochta ach a chuid réalta féin. Tá trí chapall fágthaí i rása, sa rása don phictiúr is fearr de réir gach slat tomhais. Sa chéad áit, La La Land, an scannán nach bhfuil feicthe ag éinne, ach a thaitníonn le gach éinne eile, má thuigeann tú leat mé. Sa dara háit sna sála ar La La Land tá Manchester by the Sea, scannán eile nach bhfuil éinne ag iarraidh a fheiceáil. agus uimhir a trí, go dearfa, sa tríú háit, go dearfa, a deirim, sa tríú háit, tá Moonlight. Anois, d'fhéadfaí an tuar, an tuar seo, a chur droim ar ais, agus tóin ar aghaidh, agus bun os cionn, ach i saol na réamhaisnéise, sin mar atá staid na himeartha. Staid na himeartha, a dúirt mé. So, sin iad na scéalta sin. Popcheol. Cé hiad Run the Jewels? Níl a fhios agam ach tá siad ag, tá sé, siad, ag réabadh faoi bhláth. Leabhair. Níor labhraíomar mórán faoi leabhair, ach tá úrscéal amach darb ainm History of Wolves agus cuireann an leabhar seo gaiste le scéal casta faoi uisce faoi thalamh, san iargúil. Sea, sin a dúirt mé, san iargúil. Cleasaíocht agus comhcheilg na cúlráide atá ar siúl sa leabhar sin agus níl aon rud eile le rá agam faoi. Cad deir James Poniewozik? Tá sé ag scríobh léirmheasa ar dhráma grinn suímh. Níl fhios agam céard eile a scríobh Norman Lear ach tá fhios agam go bhfuil cáil air mar. Scríbhneoir drámaí grinn suímh. Dráma grinn suímh, ó, sin ceann nua duit. B'fhéidir go bhféadfadh muid DGS a thabhairt air nó rud eicínt, mar ní maith liom an frása dráma grinn suímh. Tá sé le tuiscint má aistríonn tú ar ais Sa Bhéarla é ach ní don Ghaeilge, beagáinín bacach. Cibé, tá sé tar éis dráma grinn scríobh suímh a scríobh darb ainm One Day at a Time agus is, ó! hmm, is, níor shíl mé. Tá Norman Lear marbh, nach bhfuil? Nó a laghad is seanduine é. Chuala mé faoin dráma seo One Day at a Time cheana féin. Níl anseo ach.

dírithe ar theaghlach Hiospáineach nach bhfuil ag maireachtáil ach ar éigean, nó ag déanamh, is dócha, Níl aon rud eile le rá agam, is dócha, ach ar aimsíodh focail deasa eile in aon chor le déanaí, sabaitéireacht b'in ceann nua dom, oiriúnaí. Níl fhios agam cad é an Béarla air sin agus níl fhios agam an féidir liom an focal sin a chur isteach in abairt Ghaeilge. Eh, gan mé níos mó oibre a dhéanamh leis. Diúrnán. Is aoibhinn liom an focal sin, diúrnán, cupán beag biotáille. Eh, nó más fearr leat is féidir glincín a thabhairt air, nó agus seo focail a chloisfidh tú uaim ach nach gcloisfidh tú riamh arís uaim mar ní fhanfaidh siad thuas anseo, sílim. Fiúigil agus Sáilín. Agus nach deas an rud é go bhfuil ar a laghad ceithre focal ann do ghloiní beaga do bhiotáille. Em. is ea. So. Fágfaidh mé cúrsaí mar sin. Sin é cúrsaí na n-ealaíon don 16ú lá de mhí Eanáir 2017 agus tá súil agam gur bhain sibh leas éigin as sin agus go mbeidh muid ag caint le chéile arís sar i bhfad idir an dá linn. mar a bheifeá ag súil, guím rath Dé oraibh go léir. Slán.